Dia dhaoibh a pháistí. Seo Damhnait. Seo mo oifig nua anseo agus eh Buddy, tá mar is maith le Buddy cabhair liom anseo. Fáilte go dtí tionól na seachtaine seo. Súil go mbeidh seachtain iontach agaibh. Ná déan dearmad, fan amach ó pháistí eile taobh amuigh, ná bí ag dul amach ag súgradh leo agus fan dhá mhéadar ó dhaoine taobh amuigh. Bíodh seachtain iontach agaibh. Slán! In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh. Amen. Paidir na Maidine. A Dhia tá grá agat dom. Bíonn tú liom de lá is de oíche. Ba mhaith liom grá a thabhairt duit gach nóiméad den lá. Ba mhaith liom tú a shásamh, a Athair cabhraigh liom. Amen. In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh. Amen. Ok, so seo cluiche seachtaine atá mise ag goil a spáint daoibh inniu agus spáin mé do rang a trí é nuair a bhí an seachtain gníomhach ar siúl agus thaithnigh sé leo go mór. So seo cluiche maith mar gheall go bhfuil muid ar fad coinnithe istigh inár gcuid tithe nó inár gcuid gairdíní agus nach bhfuil muid in ann agus tá muid in ann an cluiche seo a imirt i spásanna beaga. So.

sé, chéad cheann eile, preab agus bualadh bos, aon, dó, trí, ceathair, cúig, chéad cheann eile, ceathair, haon, dó, trí, ceathair, chéad cheann eile, caithfidh tú iompú timpeall, is féidir leat é seo a dhéanamh chomh dúshlánach is tá tú in ann, tá a fhios agam go raibh páistí rang a trí a bhí in ann é a dhéanamh gan an liathróid preabadh ach caithfidh mise cead a thabhairt dó preabadh so, haon. dó, trí. So, is féidir leat é sin a dhéanamh gan an liathróid preabadh. Uimhir a dó, agus an ceann deireanach, téann faoin an lámh agus beir air. Ansin athraíonn tú agus is féidir leat é a dhéanamh le do lámh deas. Má scríobhann tú le do lámh deas, déan é le do lámh deas. Má scríobhann tú le do lámh chlé, déan é le do lámh chlé ar dtús. So, déanfaidh mé seacht gcinn díobh sin. A haon, dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht agus ar aghaidh mar sin go dtí go n-éiríonn leat dul tríd iad ar fad. Ansin triail an lámh atá níos laige agus má theastaíonn uait é a dhéanamh fiú níos dúshlánaí, déan é b'fhéidir ar chlog. Seiceáil cé chomh fada a thógann sé ort dul ó dhá lámh go dtí lámh amháin. Lámh deas, lámh clé, agus ansin, b'fhéidir, déan é in éineacht le dreatháir nó dreifiúr agus an bheirt agaibh i gcomórtas lena chéile. So, thaitin sé liomsa nuair a bhí mé, b'fhéidir, em, ag an mbunscoil agus níl uait ach just spás beag, tá tú in ann é a dhéanamh sa ngáirdín nó é a dhéanamh istigh sa teach muna mbrisfidh sibh rudaí. So, bígí cúramach ach bainigí sult as. Maith sibh! Haigh gach éinne agus fáilte romhaibh go dtí síneadh le Nóra agus. Ellie. Iontach. Ok, so táimid chun tús a chur leis seo le roinnt análú agus is mhaith liomsa é seo a dhéanamh nuair atá rudaí an-ghnóthach. OK, tá sé go deas le déanamh. So, ag suí suas deas díreach, cosúil le seo, nó aon bealach atá compordach, ach tábhachtach go bhfuil do dhroim deas díreach. OK, so, beidh muid ag análú tríd an srón go deas mall, ag samhlú go bhfuil tú ag boladh bláth deas, agus ag análú amach tríd do bhéal, ag samhlú go bhfuil tú ag séideadh amach coinnle ar do cháca breithe. Ok, so déanfaidh muid cúig ceann dóibh sin. Tá. Ok, so, haon. Iontach, so bí cúramach nach bhfuil sibh ag tabhairt na guaillí suas go dtí na cluasa mar tá sé sin, níl sé sin compordach. An tríú ceann. Agus an ceann deireanach. Iontach. Ok, so táimid chun an chéad síneadh a dhéanamh agus an chéad síneadh ná. An féileacán. Ar, Excellent, so chun an féileacán a dhéanamh, beidh sé seo ar eolas ag roinnt daoine cheana féin. Tóg na cosa isteach go dtí an corp cosúil le seo. Chomh compordach agus gur féidir. Agus. Beir greim ar na cosa in aice le na barraicíní agus ag suí suas deas díreach. Ok, so tá muid chun samhlú go bhfuil um, sciatháin ar an dá thaobh againn agus tá muid chun tosnú ag eitilt go deas mall b'fhéidir cúig uaire. So haon, dó, trí, ceathair, Cúig. Iontach. Agus uaireanta bíonn féileacáin an-tapaidh ag eitilt, nach mbíonn? So b'fhéidir go ndéanfaidh muid iad b'fhéidir rud beag níos tapúla an uair seo. Cúig ceann eile. So haon, dó, trí, ceathair, cúig. An-mhaith. Ok, so an chéad

Díreach ag breathnú idir na lámha ar dtús agus ansin ag breathnú ar do bholg. Go deas mall, ok? So, bí cinnte nach bhfuil aon rud i do chorp ag gortú. Má tá aon rud ag gortú, stop agus tóg sos beag. Trí, dó, haon agus sin an cat. Agus ansin ar ais sa lár. An uair seo, b'fhéidir fosta na lámha a thógáil amach anseo a wee píosa beag níos cónaí agamsa, yeah, sin é go díreach. Ansin, déanfaidh muid an. Madra! Ní hea, an bhó ar dtús. Ok, so tá muid chun an bó a dhéanamh anois agus chun an bó a dhéanamh tá muid chun breathnú díreach ar aghaidh agus ansin, má fheiceann sibh tá mo dhroim ag íslú nó tá tonn sa dhroim. Ok so trí dó haon so tá Ellie chun ainmneacha sorry, ceart go leor, arís tá Ellie chun ainmneacha na hainmhithe sin a ghlaoch amach agus go deas mall agus tá muid chun iad é nuair nuair a glaonn sí amach cat caithfidh muid cat a dhéanamh agus má deireann sí bó caithfidh muid bó a dhéanamh. Iontach ok so Cat. Bó. Cat. Cat. Bó. Iontach agus fágann muid mar sin ansin ar ais sa lár. Ok, so nuair atá muid ag suí aige mar seo nó nuair atá muid sa chruth seo tá muid chun an madra a dhéanamh, mar a bhí Ellie ag rá níos luaithe. So, chun an madra a dhéanamh, ardaigh na glúine agus na cromáin agus cuir na sálaí ar an talamh, nó ag smaoineamh faoi na sálaí ag dul i dtreo an urláir, ach ná bí buartha muna dtéann siad. Is féidir na glúine a lúbadh, an rud tábhachtach anseo ná go bhfuil an droim díreach, ceart go leor? So, cúig. ceathair, ag breathnú idir na glúine, trí, dó, haon. So, nuair a bhíonn madra deas cairdiúil bíonn an eireaball ag crith. So, tóg suas cos amháin agus samhlaigh gur seo eireaball an mhadra agus tá muid chun cúig, ceathair, trí, dó, haon. An-mhaith. Agus an chos eile, suas san aer, madra deas cairdiúil, ceathair, trí, dó, haon, relax. Ok. Anois tá muid ag iarraidh an síneadh deireanach agus seo í an cearc. Ok, so ag seasamh suas, spás idir na cosa, ansin cas na barraicíní amach píosa beag agus ansin samhlaigh go bhfuil tú ag suí síos. Agus fad is atá tú ag suí síos tá na sálaí ag ardú rud beag. Ok. So seo ag déanamh cothroime tá na lámha le chéile. Cuir na huilleann taobh istigh de na glúine agus tá an droim díreach. So 5, 4, 3, 2, 1. Iontach! An uair seo táimid chun seasamh suas agus táimid chun dhá cheann eile a dhéanamh ach an uair seo táimid chun an análú ar a mbeimid ag tús a chur leis an ngluaiseacht. So nuair atáimid ag seasamh suas, táimid chun análú isteach tríd an srón agus nuair atáimid ag dul ar ais síos go dtí an chearc, táimid chun séideadh amach tríd an bhéal. Ok? So. Iontach. Ceann amháin eile. Ar fheabhas ar fad! So, sin é uainne go fóill. Tá súil agam go mbeidh seachtain álainn agaibh agus bí cinnte go bhfuil sibh ag tabhairt aire díbh féin agus ag tabhairt aire dá chéile. Ok? Slán! Daoibh, a pháistí, agus fáilte chuig Stair na Seachtaine le Éanna. An tseachtain seo, tá muid chun breathnú ar léarscáileanna agus rud éigin suimiúil gur féidir libhse a dhéanamh agus sibh sa bhaile ar an idirlíon. Oscail suas an t-idirlíon ar do ríomhaire nó ar do thaibléad agus tá muid chun na focail seo a chur isteach. GeoHive agus spás OSI. GeoHive OSI, G-E-O-H-I-V-E OSI, agus cuir isteach é, agus an chéad sampla a thagann suas ná map viewer GeoHive. Ceart go leor, agus céard atá ann ach léarscáil, díreach ar nós Google Maps. Ceart go leor, tá mise chun ár scoil a chur isteach ann, Gaelscoil Eiscir Riada. Seo é. Agus sin ár scoil ansin. Agus an rud suimiúil faoi seo ná táimid in ann breathnú ar Leamhcán agus ar ár scoil mar a bhí sé fadó fadó, ar seanléarscáileanna. Seo léarscáil ón lá inniu. Anois tá mé ag dul isteach anseo ag an taobh. Is féidir go leor léarscáileanna difriúla a phiocadh, féach ar na blianta difriúla ar fad. Anois tá mé ag dul síos anseo go dtí an ceann is sine agus feicimid conas mar a bhí ar scoil in 1837 suas go dtí 1842, sin beagnach 200 bliain ó shin. Ceart go leor so, táim chun an ceann seo a roghnú. Tá mé ag bogadh amach beagáinín. Agus féach, ní raibh an scoil ansin, is féidir liom é seo a úsáid féach, tabharfaidh sé seo ar ais mé go dtí an léarscáil inniu, agus coinnigh súil air, seo ag dul siar go dtí 1837. Agus féach, ní raibh aon rud ann, níl ár scoil ann, tá roinnt foirgneamh beaga, b'fhéidir roinnt stáblaí nó rud mar sin. Ach féach céard atá trasna an bóthar uainn. Bhfuil ionad spóirt ansin? Níl. Tá Esker Villa ansin. Esker Villa. So is brí le villa ná teach mór nó teach deas.

agus fós foirgneamh beag eile ina áit. So céard é Esker Villa? So anois is féidir liomsa b'fhéidir roinnt eolais a fháil faoi Esker Villa. So na léarscáileanna seo, is samplaí iad seo de fhoinse phríomha sa stair, mar tá mise ag fáil eolas ó rud éigin a tháinig díreach ón am go mbeidh mé ag caint faoi. Seo léarscáil a scríobh duine éigin in 1888 suas go dtí 1913. Ach anois tá mé chun roinnt eolas a fháil ó fhoinse thánaisteach, sin daoine atá tar éis scríobh faoin stair. So, mar shampla, ar scoil, an leabhar Timpeall an Domhain, is foinse tánaisteach é seo. So, tuigeann sibh, caithfimid bheith cúramach agus muid ar an idirlín, ní féidir linn gach rud a fheicimid ar an idirlín a chreidiúint, ach tá mé chun Esker Villa agus Lucan a chur isteach. Ceart go leor, tá mé chun breathnú ar images mar chonaic mé rud éigin suimiúil. Chonaic mé an ceann seo agus South Dublin Libraries, ok? Tá, is féidir liom muinín a bheith agam as an suíomh seo, South Dublin Libraries, agus céard a deir siad? Postcard view of Esker House, Lucan.

Em is trua an scéal nach bhfuil sé fós ann agus em fuair siad réidh leis sna 1970idí agus thóg siad an ionad spóirt ina áit. So fan go bhfeicimid so is cárta poist é seo. Díreach ar nós na cinn a fuair sibh ó An Post saor in aisce. Feicfear sin Esker House Lucan. Dá mbeadh tú ag seasamh. inár scoil nó ins an carrchlós inár scoil ag breathnú díreach trasna an bhóthair, sin a bheadh le feiceáil agat dá mbeadh tú ag seasamh ann céad bliain ó shin, céad caoga bliain ó shin, bheadh an teach sin le feiceáil. Nach bhfuil sé an-galánta agus céard faoi céard a scríobh eh, céard a scríobh Etta chuig a cara. With my love and every good wish, Ethel Bellamy, agus bhí sé á chur chuig Misses Murphy i Surrey, England. Agus féach ar na stampaí, ceart go leor, scríofa as Gaeilge, leathphingin agus leathphingin eile. So leathphingin agus leathphingin, chosnaigh sé pingin chun cárta poist a chur chuig Sasana i 1935, feiceann sibh an 35 ansin i 1935. Pingin sin an t-airgead a bhí againn roimh

b'fhéidir go bhfuil cónaí oraibh áit éigin anseo i Leamhcán. Aimsigh bhur dteach agus b'fhéidir téigh siar agus féach céard a bhí ann céad ochtó bliain ó shin. Céard a bhí ann agus b'fhéidir is fiú é seo a chur siar nó ar aghaidh. Ní raibh faic ann. Gravel pit anseo. Ba chóir. Féachaint ar na rudaí b'fhéidir atá fós mar an gcéanna. Seo an áit in ár scoil. Féach ar an mbóthar. Féach ar an mbóthar, an bóthar seo, fós díreach mar an gcéanna mar a bhí sé in 1837. Féach suas anseo timpeall agus trasna. Agus fiú an droichead seo, tá an, tá an droichead seo fós ann. Sin é ansin. Agus is cuimhin le haon rang a bhí agamsa, thaispeáin mé, ehm, an droichead, seans, b'fhéidir, an droichead is sine in Éirinn anseo. agus feicfidh sibh é marcáilte anseo. Sin é ansin. So cheana féin ní raibh sé in úsáid in 1837. Bhí sé róshean ag an am sin freisin. So sin na sean-léarscáileanna atá thuas ar an idirlíon ag, so má chuireann tú isteach GeoHive agus OSI i Google nó in aon áit ar an idirlíon, gheobhaidh sibh na sean-léarscáileanna seo. Agus is féidir libh cinn nach bhfuil chomh sean a roghnú, mar shampla, Seo an scoil anois. Ceart go leor, sin ár scoil. Sin an clós. Ceart go leor, Clós Naíonán. Céard faoi conas mar a bhí sé in 2005? Féach. Na sean foirgnimh réamhdhéanta, na prefabs, ní cuimhin libhse é sin. Is cuimhin leis na múinteoirí é sin. Céard faoi siar arís go dtí 2000? Féach agus féach, níl go leor tithe nach bhfuil ann atá ann anois. Ceart go leor, céard faoi roimhe sin arís, céard faoi 95. Tá mise ag ceapadh b'fhéidir nach mbeidh na tithe seo sinne anseo. 1995. Féach, páirceanna. Ceart go leor, so is féidir go leor spraoi a bhaint as na sean-léarscáileanna seo ar an idirlíon. Slán go fóill.

Bleh! So, cad é? So, an t-ainm atá ar seo ná sparán róin. So, ciallaíonn sparán rud éigin a bhéas leat i do phóca go dtí an siopa agus bhí Euros istigh sa sparán. Now, rón, sin an t-ainmhí a mbíonns in san farraige, rón. Ehm, agus sin an t-ainm atá air. Now, an t-ainm Béarla atá air ná mermaid's purse.

An rud atá ann ná cás uibheacha le haghaidh an siorc. So bíonn an baibín siorc istigh ansin. So an-suimiúil ar fad. So má chuardaíonn tú seo ar Google, gheobhaidh tú níos mó eolas faoi ansin. Ach is cuimhin liom nuair a bhí mé i mo chailín óg, nó girseach a deirimid i nDún na nGall, nuair a bhí mé i mo chailín óg, bhí mé i gcónaí ag lorg iad seo timpeall ar an trá agus cheap mé go raibh rón éigin agus go raibh sé brónach amuigh sa farraige mar ní raibh aon sparán aige gur chaill sé a Agus ar fad. So sin é uaimse anseo i nDún na nGall. Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go hiontach. Slán libh! Dia daoibh a pháistí agus fáilte romhaibh chuig laethanta breithe na seachtaine seo. Má tá breithlá agat an tseachtain seo, seas suas nuair a ghlaoimid amach d'ainm. I rang Karen, tá breithlá ag Ciarán. I rang Jill, tá breithlá ag Patrick. I rang Emma tá breithlá ag Ollie. I rang Caoimhe tá breithlá ag Keelan. I rang Aisling tá breithlá ag Sarah agus Conor M. I rang Éanna tá breithlá ag Heidi agus i rang Katie tá breithlá ag Hannah. Lá breithe sona daoibh ar fad!